kukhala ngati tourist lero lino mwakhoma msomali womaliza inuyo inu achakwera dikiteta inu mundione iwe richard undione iwe kunkuyu undione iwe vitumbiko wakuphonya urunning mate undione sitikukufunani ku inauguration sitikukufunani ine sitikukufunani musabwere anthu oyipa inu anthu oyipa mwapweteka malawi inuyo anthu oyipa simungachite zinthu zoyipa pa two days kuti mupereke mpando kwa ena ndi kukakweza mafuta ndi 33.3 percent kaya 7 percent tanthauza chani ati zinthu zawonongeka mdziko muno panali mabungwe andiyera mphoto awa paki ndevu peyapeya timikanjo peyapeyapeyapeyapeyapeya anthu oyipa onyasa gift trapence ndi bungwe lako la hrdc anthu oyipa kwambiri amipingo blantyre ccap livingstonia yakumpoto kukhala chete amalawi tikufinyika timayankhula ndi ifeyo ine lyton mangochi comrade bon kalindo pastor shumba mtanyiwa masauko banda anthu amene akuyankhula kwambiri wa bakili muluzi tv kulankhula ife tinasanduka mabungwe malawi freedom fighters koma lero paki iyi ili kukulukukulu kukulukukulu nayiona dzulo pena pake galimoto ya public affairs committee anthu awa makuluku amangobisalira m'mikanjo munthu amene amayima mchoonadi ndi bishop martin mtumbuka profeti bushiri amene anayankhula kunena kuti malawi sili pabwino mapeto ake kuyankhula kuyamba kuzusa timilandu anthu opanda manyazi ndipo inu achakwera inu achakwera ndikukayika zoti mukalowa ku paradizo inu ndi chimtima chanu mbusa mbusa wa chinyengo ineya nkakai nkakasankhidwa nkaima ukaima kwa ndani unapitisa munthu ali ndi stress chilima lero kulisi ndipo inu a dpp musandikwiyitse a dpp musandikwiyitse ine ine- ine ndikutenthedwa pano ndikumva kuti akuti mukulandira dictator lazarus chakwera apite ku inauguration what for what for watipangira chani wazunza peter mtalika uyu kumchita freeze maakaunti yake peter mutharika kumasowa ya ndiwo peter mutharika kulephera kuyendesa chipani posachedwa panachita diteni magalimoto awofala za dpp akuti alipire 300 million ndiye muzikamulandira asakapasane moni ndi profesa asakahagane a Chisale mumve uthengawu nonse achitetezo mumve uthengawu ndathokoza kwambiri apaolo kuti wa mcp andiwatikira nditakumuswa mama anthu oyipa mwatimangamanga mwatimangamanga wakugonjetsani mulungu amalawi ndikuthokozeni kwambiri kuchotsa chidikiteta ichi chidikiteta choyipa ichi chipani cha mcp ati kumangokhapidwa zikwanje kudandaula salary sikuyenda ndipo ma civil servant kaya ndi asilikali apolisi the rest mwagwira ntchito yayikulu mwagwira ntchito profesa akuyamikani mukamaonjezeredwa malipiro asilikali kubwezeretsedwa ma house allowance anu mulungu wakonda dziko la malawi chakwera anachotsa chikopa cha ubusa analolera ndivake ka Vitumbiko Mumba kaja kamangoti peyapeyapeya kupenga mutu akuti tikupita kukoti ma- mavoti akuberedwa amabera ndani amalawi ayankhula akana chi- chidikiteta icho president chakwera amukana pomalizira ndithokoze kuno kumwera a joseph mwanamveka munagwira timu yanu kupanga kampeni profesa osavutika inu a mwanamveka ulemu wanu a Ben Phiri mayi Mary Navicha munayima ngati iron lady paja Mary Navicha ine ndimakutchani iron lady a joseph mwanamveka gwirani ntchito ipitirire mmene mmagwirira kwakumbukira achipani pa ground kwakumbukira amalawi Mma- m'midzimu muli njala muli njala m'midzimu muwathandize msangamsanga musaopsezedwe boma ili lasintha inu ogwira ntchito mboma musamaname kunena kuti ayi wachipani anabwera kuzatiopseza thats stupid kupusa kwenikweni zinthu mmachita mwankhanza motumidwa ndi boma limene lapita la dikiteta chakwerayi ndiye pomaliza pomaliza achakwera mukamva kukuwa mtawuni mukaonekera ndi zofuna zanu ine ndakuwuzani tumani intelligence yanu anthu sakukufunani ku inauguration mukuzataniko mmakakamira ku state house anachita kukuchotsani bakili muluzi